an bɛ foli lase an balimaw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ ka namɛn mali kɔnɔ mali kɔkan an bɛ na kuma aw ye bi ko kura nin paji in tɛ paji dunan ye bilen diɲɛ kɔnɔ mali kɔnɔ mali kɔkan farafinna farajɛla bɛɛ lajɛlen bɛ nin paji in dɔn deja n'o ye geomansi tebe jabarani sanfɛla kunkan ye an bɛna kuma aw ye bi ka fɛn dɔw detaye d'aw ma k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka bila i kunna k'a fɔ ko dɔnni bɛ yen bɛɛ ka bila i kunna k'a fɔ ko dɔnni ma ban ko dɔnni tɛ se ka ban fana ko hadamadenya yɛrɛ kow ye waatiw de ye ni i sɔnna nali ma i bɛ sɔn taali fana ma ka da kan k'a fɔ ko duniyalatigɛ la bɛɛ lajɛlen kan k'i jija ka ko dɔ ɲɛɲini ka ko dɔ k'i yɛrɛ ye bi an ko an bɛ kuma ka detayew d'aw ma ka se k'a faamuya bon mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ nafolo baara ani garijɛgɛ baara k'o kɛ kelen olu tɛ kelen ye maa o maa bɛ yen e tɛ se ka wa mugan i t'o sɔrɔ i yɛrɛ ye kalo la e tɛ wa bi saba sɔrɔ i yɛrɛ ye kalo la bon i kan'a fɔ ko nafolo baara ko kuma yɛrɛ i kan'i da yɛrɛ don a la ni n ko i kan'i da don a la a kɔrɔ tɛ ko a ka fisa i ma ou bien i ka jɔn i yɛrɛ la non non mais fɛn dɔw bɛ yen olu ma nɔgɔ bɛɛ ka fan fɛ olu ma nɔgɔ bɛɛ ka fan fɛ parce que n'i ye adamadenya jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kow bɛɛ lajɛlen ye dɔɔni dɔɔni de mɔgɔ tɛ se ka girin ka kɛ fɛn ye mɔgɔ tɛ se ka girin fana ka faantanya k'i to faamaya fana kɔnɔ parce que jɛnatigɛ fana etapu de don etapu yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de don n'i y'a ɲini k'a dɔn i b'a ye mais n'i m'a ɲini k'a dɔn i kɔni bɛ to i fililen de bɛ to quoi i fililen bɛ to wa i bɛ jigin bɛɛ la i bɛ bɛɛ jalaki i b'a fɔ ko a bɛ tan a bɛ tan bon ni fɛn min ka jugu diɲɛnatigɛ la ka bila i kunna karisa de ka jugu ne ma karisa de ye ne jugu ye karisa de bɛ ka ne baara bon souvent i b'a sɔrɔ o tɛ siri nacogo ka ca ka sɔrɔ nin si tɛ siri bɛ se ka na adamaden ma sira caman caman de fɛ ka sɔrɔ mɔgɔ m'i baara mɔgɔ ma foyi k'i la i yɛrɛ ka ko kɛtaw ani i bɛ don sira minnu fɛ ani i bɛ fɛn minnu kɛ i y'a faamuya ee adamaden kan ka kow jateminɛ adamaden kan ka kow jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ min bɛ yen eh, ni e kuma bɛɛ i kunsigi i bɛ pɛn don a la ten k'a pɛn ten k'a pɛn ten ka sɔrɔ i ma kangaji kɛ i kunsigi la fiyewu fiyewu fiyewu ou bien i ma ji dɔ ta k'a k'i kunna ou bien i ma fɛn dɔ k'a la min b'a magaya ka to k'i kun jalan pɛn a b'i siri donc o fɛn caman caman ani mɔgɔ min bɛ yen ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la yɔrɔnin kelen i ma ji kɛ k'i ko foyi foyi foyi a b'i siri ou bien k'i jɔ ka sugunɛ kɛ nin si man ɲi hadamaden ma nin bɛɛ bɛ mɔgɔ siri donc ou bien i ye layidu dɔ ta dɔ ye e ma layidu in dafa bon nin bɛɛ bɛ se ka hadamaden siri parce que maaya baro fana bɛ ɛɛ eh, dɔnniya kɔnɔ quoi a bɛɛ kana kɛ ko n'i ye nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan parce que dɔ kɛra fayidaw fana dili la fayida in dira sira bɛɛ kan mais n'i ye dɔw ɲininka u b'a fɔ k'an bɛ fɛn minnu d'aw ma ko an bɛ ɲumanw de to an yɛrɛ bolo ko ka kolonw labɔ ka d'aw ma nafa t'o la parce que i bɛ ka kuma kelen k'i ka énergie pɛridi i bɛ ka kuma ka ɲɛfɔli min kɛ i bɛ fɛ diɲɛ ka tiɲɛ dɔn i bɛ fɛ diɲɛ ka bɔ tiɲɛ kan i bɛ fɛ diɲɛ na bɛɛ lajɛlen k'a dɔn nin ka ɲi nin man ɲi bɛɛ ka ɲuman ni juguman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na donc ni o mɔgɔ sugu n'i kɛra mɔgɔ kɔnɔna jugu ye ou bien i kɔnɔ donna vraiment i b'a k'i yɛrɛ la bon i bɛ mɔgɔw fana lafili i nɔfɛ parce que f'an ka ɲɔgɔn bɔ fili la de diɲɛ yɛrɛ yɛrɛ sigilen b'o de kan an ka ɲɔgɔn bɔ fili la donc n'i ye bɛɛ fana to i gɛnfɛn bolo dɔ ta bɛ taa n'i ye koyi dɔ ta bɛ taa n'i ye donc o kama an kɔni bɛ ka kuma n'aw ye bi parce que an t'a dɔn ni bɛɛ ye mais an kariyara de ye k'a fɔ ko an ma ni di k'an farikolo di k'an ka nafolo di ka baara kɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw ka se k'a faamu mali kɔnɔ mali kɔ kan farafinna farajɛla bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ ko dɔnniyaw bɛ yen sinon ne y'a fɔ n ko ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen gɛlɛya y'i kamana gan i bɛ sɛfan den kelen ɲini ka situlu mɔ a la situlu ye jumɛn beurre de karité i b'ale de mɔ a la n'i y'a mɔ a la i bɛ taa yɔrɔ dɔ la kɔdaw badaw i y'o fɛn fɛn sɔrɔ yɔrɔ min kɔni tɛ ban sumaya kɔnɔ kɔni yɔrɔ min bɛ ni sumaya tɛ ban i bɛ dingɛ sen ka haminako d'a kan n'i ka gɛlɛya n'i ka tɔɔrɔya n'i ka kamanagan wulilen n'i y'o kɛ i bɛ sɛfan in don dugu jukɔrɔ n'i y'o kɛ n balimakɛ i ka gɛlɛya bɛ ban koyi i bɛ gɛlɛya kɔni i b'a kuma mɛn mais a caman bɛ yen a bɛ tɛmɛ i kan o kɔfɛ fana n y'a fɔ n ko ni mɔgɔ min ye mankusi min bɛ ci fila fila fila k'a sɔrɔ ka laban ni kelen a bɛ bɛn tɔmi wolonwula de ma ale adama sina de a turulen b'a kun kan a bɛ komi ni adama ta k'a tur'a kun kan laturuden adama donc i bɛ mankusi wolonwula ci sɛfan den kelen kan ka sɛfan in jɔsi fari fan bɛɛ lajɛlen na n'i y'a jɔsi fari fan bɛɛ lajɛlen na i bɛ sɔrɔ ka mankusi in bila buwatinin dɔ kɔnɔ k'a bila i ka dilan jukɔrɔ ka sunɔgɔ ou bien k'a bila i kunkolo kɔrɔ ka sunɔgɔ ni dugu jɛra i bɛ wuli ka mankusi ta ka kogo dɔ layɛ k'a ci a la ou bien ka gabakurun dɔ layɛ k'a ci a la n terikɛ fo ala k'i lafiya de fo ala k'i lafiya de o kɔfɛ fana ni mɔgɔ min bɛ yen ko gɛlɛya b'i la kamanagan b'i la tɔɔrɔya ko b'i la i yɛrɛ t'a dɔn i b'a kɛ di i t'a dɔn c'est tout c'est fini u y'o f'i ɲɛna ko vraiment i ka ko banna i ka baara banna yɛrɛ ko e tɛ kɛ foyi ye que danga yɛrɛ b'i kɔ alors que danga tɛ hadamaden i mana kɛ cogo cogo siri bɛ se ka mɔgɔw ka ko caman gɛlɛya a bɛ se ka baarako gɛlɛya hali ni mɔgɔ ye layidu ta i ye a tɛ kɛ donc siri b'i ɲɛnako caman bali a bɛ saliya k'i la hali n'i ko i bɛ wuli ka t'i ka hɛrɛmako la i bɛ dɛsɛ ka décourager i tɛ se k'a kɛ donc o ye siri taabolow ye donc i b'i jija ka o kɛ o kɛcogo la donc adamadenya kɔnɔna na kow ka ca a kow ka ca dɛ mais ni mɔgɔ min y'a faamuya a bɛ a bɛ a bɛ nɔgɔya i bolo mais n'i m'a faamuya a bɛ se ka gɛlɛya i bolo quoi donc o sɛfan in kɔni n'i y'o ci o ci cogo la i b'o kɛ ten donc o kɔfɛ ni gɛlɛya b'i la i sirilen don i t'a dɔn i b'a kɛ cogo di mankusi i b'a den bi wolonwula ci walan sanfɛ n'i tɛ o fana ka d'i ye ka dɔ fara hikima kan i bɛ se k'a ci kɛmɛ wolonwula bi wolonwula ni wolonwula o ka ɲi mais o ma diyagoya parce que ko bɛ dɔɔni dɔɔni de i bɛ se min na i b'a kɛ ka sɔrɔ i tɛ fili kɔni min bɛ yen n'a bɛ kɛ i fɛrɛ ma ka sɔrɔ i yɛrɛ ma fili a kɔnɔna na donc dɔnni na kɔni n'i ye min kɛ o de bɛ k'i ye n'i ye min ɲini i b'o de lasɔrɔ n'i ma min kɛ i t'o sɔrɔ donc o kɔfɛ ee an bɛna a fɔ aw ɲɛna o cogo la n'i y'a siɲɛ bi wolonwula ci ou bien siɲɛ bi wolonwula wolonwula ou bien siɲɛ kɛmɛ wolonwula bi wolonwula ani wolonwula min mana nɔgɔya i ma i b'a ci ten i bɛ sɔrɔ ka dingɛ de sen bɔgɔ kunkurunin min bɛ to dingɛ jukɔrɔ o bɔgɔ kunkurunin i bɛ sɔrɔ k'o de i b'a fɔ n'i ye dingɛ sen sisan Dingɛ sanfɛla bɔgɔ tɛ dɛ bɔgɔ min bɛ bɔ dingɛ yɛrɛ kɔnɔ i b'o de dɔɔni ta k'o tɛntɛn ou bien n'o ma diya i ye k'a kɛ ji dɔ la k'a ɲɛma jɔ n'a kɛra i b'a sɛnsɛn k'a kɛ bidɔnnin dɔ kɔnɔ k'a bila i bolo kɔrɔ n terikɛ to ka nin k'i koliji la diɲɛ don o don walahi ala bɛna ko dɔ yir'i la i yɛrɛ ma d'a la k'i bɛna min ye i ma sigi ni min fana i bɛn'o de ye dɔnni ko la donc bɛɛ lajɛlen ka courage ta a kana aw ta kɛ lamɛnli ye a kana aw ta kɛ k'a fɔ ko vraiment a bɛ kɛ tan karisa kumakan de ka di n ye ou bien a bɛ tan an tɛ ka foyi fɔ ɲɛna yan min bɛ yen n'an dalen t'a la ou bien ni min tɛ yen k'a fɔ k'an yɛrɛ y'a kɔrɔbɔ k'a ye bon min kɔni man d'an ye a ka wele wele wele wele vraiment ko la kun tɛ min na parce que fayida ninnu bɛ ka di ni i m'a faamuya i jija i k'a télécharger i k'a lamɛn i yɛrɛ ye i jija i k'a télécharger i k'a lamɛn i ka i tafan ni nafan dɔn ne fɛ o ka ɲi mais ni e ko ko fɛn o fɛn k'e ka n wele n'e ko fɛn o fɛn k'e ka vocal ci anw ma donc an b'a ye k'a fɔ bonya yɛrɛ tɛ kɛ ko la yɛrɛ bon a b'anw décourager a b'an décourager donc a ye sabali a k'aw jija aw ka courage ta a ka fɛn ninnu lamɛn a kɛcogo la a ka ko ninnu kɛ fana walahi n'a y'a kɛ a bɛn'a ye mais n'aw ko ko vraiment ko a bɛɛ de ye ko toujours an ka répétition kɛ mɔgɔ yɛrɛ b'i ka intelligence kɛ ka fɛn dɔw labaara i b'i ka intelligence kɛ ka fɛn dɔw dilan i b'i ka intelligence kɛ ka ko dɔw sabati donc an ye laturuden minnu fɔ surtout bi internet ko kelen yɛrɛ la fɛn caman bɛ a ka nɔgɔn kosɛbɛ hali n'i ye laturuden dɔ sɛbɛn les figures géomantiques Adama ou bien les figures géomantiques Laosina, les figures géomantiques euh, Mankusi, n'i y'a sɛbɛn dɔrɔn a bɛ d'i ma donc i b'a sɛbɛn internet kɔnɔ google la u b'a d'i ma mais fo n'e ko ko e karamɔgɔkɛ nin ci i ka nin ci n ma ou bien nin foto ta i ka nin ci n ma ou bien nin trace i ka nin ci n ma bon balimakɛ e b'anw lasumaya e b'i yɛrɛ lasumaya parce que an bɛ bɔ yan an bɛ taa kungo kɔnɔnaw na an bɛ taa fɛnw ɲini ka recherchew kɛ ka gɛrɛ cɛkɔrɔbaw la ka dɔnniyaw ɲini ka n'a d'aw ma mais ni aw ko a t'an to yen fana a ko a t'an to yen an ka fɛrɛ fana ko fo an k'an sigi ka whatsapp baro dɔrɔn kɛ ni aw ye bon aw b'a dɔn k'a fɔ a man ɲi a tɛ bɛn fana o kɔfɛ eh, ni siri yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ b'i kan i b'i jija tamakunba kuru wolonfila tamakunba kelen kelen mɔgɔw b'a dɔn farafinna tamakunba i b'ale kuru wolonfila ɲini n'i ye tamakunba kuru wolonfila ɲini i b'i jija k'a don daga la ka to k'a tobi k'a ko k'a min n balimakɛ n'i y'o kɛ i bɛna ala jɔyɔrɔ ye ko ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ n'o man d'i ye i bɛ se k'a kɛ fana ɛɛ eh, kuruninfin yiri dɔ b'an fɛ ko kuruninfin i b'i jija i bɛ kuruninfin ɲini ka mɔgosi sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ siɲɛ fila siɲɛ kɛmɛ siɲɛ fila cent deux fois i bɛ sɔrɔ ka nasi kɛ kuruninfin kuru wolonwula la an balimakɛ i ko nin na bani i ko i k'i min i ko i k'i min e k'i sigi k'a kɛ tile wolonwula ka ala lajɛ bani kan'a fɔ k'i b'anw lajɛ dɛ an tɛ foyi ye an ye jɔn gansan de ye an ye jɔn jurumutɔ de ye mais anw fana ye fitini min ɲini an ko ko an ni diɲɛ bɛ kunna ye k'an b'a di diɲɛ bɛɛ ma ko bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko dɔnniya bɛ yen hali sini a bɛ yen a ye mɔgɔ diya a bɛ yen a ma mɔgɔ diya a bɛ yen a bɛnna mɔgɔ ma a bɛ yen a ma bɛn mɔgɔ ma a bɛ yen ala kɔni ye duniya da ka duniya fɛrɛ ka tila ka dɔnni da k'a fɔ ko hadamadenw k'a ɲini u k'a k'u yɛrɛ ye u ka se k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye donc ni e ko k'e bɛ saliya o la salibagatɔ sen tɛ diɲɛ na salibagatɔ sen tɛ lahara salibagatɔ sen tɛ diɲɛnatigɛ foyi la donc ko ko bɛ yen f'i k'i jija de f'i ka kɛ mɔgɔ cɛsirilen de ye yiri minnu bɛ f'i ye i k'u sɛbɛn feuille la i k'u mara i bolo kɔrɔ yiri minnu bɛ f'i ɲɛna i k'i jija i k'u ɲini n m'a fɔ i ka taa fɛn ɲaga dɔ san dɔ bolo ten dɛ mais n'i bɛ yiri ninnu fana san i k'i jija yiri i k'a san mɔgɔ bolo i dalen bɛ mɔgɔ min na o de kɔni don parce que n'i y'a san mɔgɔ bolo i dalen tɛ mɔgɔ min na ou bien i tɛ mɔgɔ min dɔn u bɛ se ka fɛn dɔ ta ka d'i ma ten i b'a sɔrɔ o tɛ yiri in yɛrɛ ye bon e b'a ko e bɛ jigin karamɔgɔkɛ la ka sɔrɔ karamɔgɔkɛ ye fɛn min f'i ye tiɲɛ de don i y'a faamuya donc o kɔfɛ yiri min bɛ yen ko foroko falaka bɛɛ k'i jija foroko falaka kuru saba ngɔlɔbɛ ee ngɔlɔbɛ kuru saba i y'a faamuya foroko falaka kuru saba ngɔlɔbɛ kuru saba ani ngunjɛ kuru saba i k'i jija i ka to ka nin tobi i ka ko i k'a min a tobi i ka ko i k'a min donc an kumana aw ye fɛn caman na bon ni mɔgɔ min bɛ fana Eh, ko sipɛrimu ko dɛsɛ b'i la u b'a fɔ k'i sipɛrimu man ɲi k'i sipɛrimu ka a kalite man ɲi i b'i jija ka eh, segu fali i b'o ɲini ka sɔrɔ ka ngɔku fana ɲini ka to k'a tobi k'a min ka to k'a tobi k'a min k'a tobi k'a min i k'i jija bani n'a ka d'i ye yɛrɛ i bɛ se ka to ka di k'a la quoi n'a ka di i bɛ se ka to ka di k'a la walahi n balimakɛ n'i sigira nin kan i bɛ ala ye i bɛ bɔ a kalama k'a fɔ ko dɔnni bɛ yen i b'a dɔn fana k'a fɔ ko i tɛ ka nɛgɛn quoi parce que aw bɛ ka nin page in kɛ jumɛn ye nin page in tɛ yɛrɛ yira page ye nin page in tɛ k'a fɔ ko publicité de bɛ yan nin page in ye de ka dɛmɛ kɛ ɛ n'an m'a kɛ nin cogo la jɔn bɛna se ka ye n'an m'a kɛ nin cogo la jɔn bɛna se ka bɔ a kalama donc an fana de ko k'an b'an jija ko k'a yira aw la k'a dɔn k'a fɔ dɔnni bɛ yen mɔgɔw bɛ ka se k'a la ko dɔnni banna dɔnni ma ban dɔnni tɛ se ka ban hadamadenya kɔnɔna na anw bɛnnen bɛ recherche de ma an b'a ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa an bɛ dɔnni kelen o kelen di yan kisɛw de don mɔgɔw b'a ta u b'a kɛ u b'a jaabi ye mɔgɔw b'a ta u b'a kɛ u bɛ tila k'an waleɲumandɔn donc dunyatigɛ la fɛn bɛɛ lajɛlen dɔnden don mɔgɔ tɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ dɔnbaga ye mɔgɔ tɛ se ka dɛsɛ ka fɛn bɛɛ fana dɔn donc hadamadenya la ni an y'an jija n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛna ye k'a fɔ ko dunyatigɛ bɛ diya n'an y'an jija n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛna ye k'a fɔ ko dunyatigɛ bɛ avancer mais ni mɔgɔw ko ko vraiment ne tɛ nin kɛ ne tɛ nin kɛ ne tɛ don nin da fɛ ne tɛ fɛ ka fɛn kɛ mɔgɔ ye a bɛ tan a bɛ tan a ye ninnu kɛ ban ninnu de bɛ se k'aw nafa mais n'i ko ko i bɛ mɔgɔw wele ko karisa nin baara kɛ n ye n'i ma wari bɔ baara tɛ se ka k'i ye o ni e ma wari bɔ k'a di baara tɛ se ka k'i ye mais fayida y'i ta ye fayida ye halala ye fayida la o ye gratuit de ye ni e y'a ta i k'a kɛ ni e y'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o y'i yɛrɛ ka ko ye o y'e ni o tigi ka ko ye aw ni ɲɔgɔn cɛ mais n'i y'anw wele n'i ma dɔrɔmɛ kelen bɔ an tɛ se ka baara k'i ye o tɛ se ka kɛ kɛcogo yɛrɛ t'o la kɛcogo foyi de t'o la mais n'i y'an wele i b'an an contacter n'i mago b'an na baara dɔ bɛ a b'i kamana gan a kɛra denko baara ye a kɛra furuko baara ye a kɛra musoko baara ye donc i b'an contacter de zéro zéro deux cent vingt-trois soixante-dix-neuf vingt-sept zéro quatre soixante-sept n'i y'an wele o la waati o waati an b'i jaabi an bɛ tila k'a ɲɛf'i ɲɛna ko in bɛ taa sira minnu fɛ ani ko in bɛ tagama cogo min na an b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛf'i ɲɛna donc ko bɛ tɛmɛ n'o siraw de ye mais k'a fɔ ko e b'an wele baara fu t'an fɛ yen a t'an fɛ yen parce que an fana bɛ baara la an bɛ baara wɛrɛ kɛ mais an bɛ nin baara in fana k'an senkɔrɔ i bɛ dɔ de d'an ma an fana b'o dɔn an bɛ baara de k'i ye o mais ni e ko k'a bɛɛ ye fu ye fayida bɛ d'i ma fu i ka dɛsɛ k'o k'i yɛrɛ ye ka tila k'a fɔ ko karamɔgɔkɛ e b'a wele ko a ka tila ka baara k'i ye k'o fana ye fu ye balimakɛ a tɛ se ka ɲa fɛn o fɛn n'aw b'a kɛ aw k'a daminɛ tiɲɛ kan fɛn o fɛn bɛ yen n'aw b'a kɛ a k'a yira ɲɔgɔn na k'a fɔ min bɛ bɛn min tɛ bɛn bɛɛ lajɛlen k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'o kɛra bɛɛ ka bɛɛ tafan dɔn bɛɛ ka bɛɛ gasi sigi bɛɛ ka bɛɛ bonya donc n'o kɛra baara bɛ ɲa jamana bɛ jɔ ko bɛ taga ɲɛfɛ ko bɛ avancer donc an bɛ aw de kama an bɛ aw de kama an tɛ se ka fusaya aw ma fiyewu a y'a faamuya donc mɔgɔ min bɛ yen fana ni gɛlɛya b'i la i b'i jija i bɛ timitimini i b'a kuru wolonwula ɲini n'i ye timitimini kuru wolonwula ɲini i b'i jija cogo sugu bɛɛ la timitimini kuru wolonwula in na i b'a don daga kɔnɔ k'a tobi k'a ko k'a min k'a ko k'a min a bɛ garisɛgɛ las'i ma a bɛ mandiya las'i ma a bɛ kɔnɔnabanaw kɛlɛ ka b'i la tɛ se ka yiri ka ca yiri bɛ yen yiri tɛ se ka ban dɔnni bɛ yen dɔnni tɛ se ka ban n'ala sɔnna ma an bɛna tila ka fayidaw d'aw ma yɛrɛ de aw fɛngɛ yanni 2021 cɛ kɔni ka ee 2022 cɛ parce que an bɛ 2021 na déjà ka daminɛ 2021 na ka taa 2022 la n'ala ka jɛn inshallah an bɛna fayidaw de d'aw ma astuce mun bɛ yen n'a bɛ se k'aw lafiya n'a bɛ se k'aw yɛlɛma n'a bɛ se k'aw kɛ fɛn ye fo aw yɛrɛ k'a dɔn vraiment ko aw bɛ ka fɛn min namɛn ko barika b'a la parce que an bɛ aw de kama an tɛ se ka kɛ foyi ye ni aw tɛ an tɛ se ka foyi fɔ ka sɔrɔ ala ma min kɛ donc an b'a ɲini ala ka sababu de ɲini ka ɲuman d'an bɛɛ la